Anois Alex, an bhféadfá le do thoil cur síos a dhéanamh dom ar an tsraith pictiúir atá os do chomhair, ag campáil cois farraige? Sa chéad phictiúr, is léir go bhfuil an Ardteist díreach bheith thart agus tá beirt deartháireacha ag iarraidh dul ar saoire ghearr cois trá campála i Loch Gorman. Ceapann na tuismitheoirí gur breá an smaoineamh é. Sa dara phictiúr, cuireann na deartháireacha suas dhá phuball in aice leis an bhfarraige, Ceapann siad go mbeadh siad an-chompordach anseo agus tá siad lán sásta dóibh féin. Sa tríú phictiúr, tá an aimsir go hiontach agus tá bád seolta amach ar an bhfarraige, ach tobann, athraíonn an aimsir agus tosaíonn sé ag stealladh báistí. Tá scamall dubh sa spéir. I bpictiúr 4, de réir a chéile, titeann na pubaill síos mar gheall ar an aimsir agus níl 'fhios ag na deartháireacha céard atá siad chun a dhéanamh, tá siad i gcruachás anois. I bpictiúr 5, cuireann duine de na deartháireacha glaoch ar a dhaid. Deireann a dhaid leis go bhfuil óstán deas in aice láimhe agus go bhfuil aithne aige ar an mbainisteoir. Deireann sé leis dul go dtí an óstán agus go gcuirfidh sé glaoch ar an mbainisteoir go bhfuil siad ag teacht. Sa phictiúr deireanach tá na deartháireachas san óstán, Óstán na Faille. Tá dinnéar deas os a gcomhair agus tá siad sásta anois. Smaoiníonn duine de na deartháireacha ar an seanfhocal, Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin.
Go maith, Alex. Anois, bhfuil aon cheist agat le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Cén dáta atá ar an féilire sa chéad phictiúr? Sa chéad phictiúr, de réir an féilire, atá, sé an dáta ná an dara lá fichead de mhí Meithimh.
Sa dara phictiúr, cad atá ar an bhfarraige?
Sa dara phictiúr, tá péire bád seoil le feiscint ar an bhfarraige. Sa phictiúr deireanach, cá bhfuil na deartháireacha suite? Tá na deartháireacha suite sa bhialann agus de réir an comhartha atá ar an bhalla, sé an t-ainm atá ar an óstán ná Óstán na Faille. Go raibh maith agat, Alex, agus mé ag féachaint air seo anois, i bpictiúr a trí, cad tá ar siúl ag na buachaillí?
Tá na deartháireacha ag luí amach faoin ghrian agus tá duine de na deartháireacha ag léamh leabhar. Go maith. I bpictiúr a dó, cad a cheapann siad faoin áit a bhfuil siad ag cur na bpuball ansin? Cad é an meas atá acu ar an áit a bhfuil siad ag cur na bpuball ansin?
Ceapann siad gur áit iontach é mar ceapann siad go mbeadh siad an-chompordach anseo. An raibh an ceart acu? Ní raibh an ceart acu. Ní raibh an ceart acu, is cosúil. Dar le pictiúr a haon, cá raibh siad ag dul ag campáil?
Dar le Pictiúr 1, tá siad ag dul ag campáil cois trá i Loch Gorman. Alex Mag Uidhir ansin le cur síos cumasach aige ar an tsraith pictiúr ón gcúrsa Ardteiste dar teideal 'Campáil Cois Farraige' agus rinne sé jab cumasach ansin de sin, Áine. Rud amháin nuair a bhíos ag obair le Alex ar sin, Eh, bhí mearbhall air cúpla uair, faoi eh, rudaí ar nós amach agus amuigh agus eh, isteach agus istigh agus rudaí mar sin. Eh, níor mhiste is dócha ullmhúchán agus eh, eh, iad sin a chleachtadh agus a bheith soiléir faoin difríocht eh, idir na focail sin chomh maith, ná, ná, ná fuil an ceart agam? Mm, tá an ceart agat, caithfear a bheith cúramach leis na focail sin agus em, le húsáid na bhfocal sin, focail cosúil le amach agus amuigh, istigh, isteach, suas thuas anuas agus mar sin de ach ní chuireann siad isteach ar thuiscint an scéil agus sin an fáth go bhfuil níos mó marcanna ag dul don chumarsáid. Sin an rud atá tábhachtach chomh maith agus go deimhin ní minic a thugann tú faoi ndeara nuair a bhíonn botúin nó rudaí mar sin i focail mar sin mar, mar a deir tú, ní chuireann siad isteach ar an dtuiscint ná ar an gcumarsáid ach is rudaí gur féidir leat smaoineamh orthu mar sin féin.